ehe ya ndewo sa ya ọ mụwa na-ekwu sa ee yes ọfụfụ ọfụfụ ndewo sa mba ihe m kwo na-akpọ gị awụhụ maka ụgwọ m ji gị o in fact a- bata ekwu okwu gbasara ya ihe m kwo na-ekwu ị ma na Em, e, taya ndị nke i butere m n'ikpeazụ ee ee ndị nke i butere m ị sị o si Europe ka ị sị o si Canada ehe ee ị ma ya ị sị n'ọ wụ new yes sa ee ha zụga azụga beta ha na-azụ ha na-anwụ onye m ji aga m akwụla gị ụgwọ maka na ha sị na aka ha arịghị mma for ụzọ anyị o na ha tiga na ụgbọala ha ụgbọala ejiri aka anyị nwazo onwe ya. ee na na- na- na mmiri zo nga ma anwụ cha sef ihe ihe o wee sikasịa ee ha na-akọwa na ndị ihe a sị na ọ wụ e, e, o- o si na n'ụkwụ ụkwụ ụgbọala ha E, onye ga nna de dị anụrụ m na ihe ihe tụtụga na ala bekee na ị zụghị ya azụga na ndị ọcha tụfuo gị atụtụrụ tụlata ya ebe ndị na-atụkwana ihe ọ ndị ara agbaghị dị ya na ara agbaghị anụ gị na gị gwana anyị na aka gwanụ gị ka akpụlata gị nga e nwere ebe a ga-eti ya awụ ala gị chain na ihe ọbụla dịrị gị ya ala maka ama m otu ị ga-esi gaa ala bekee sị ị ga na-eweta ihe ga na-enye ndị mmadụ ndụ nga gị weta nke na-egbu egbu ọfụfụ mba mba mba mba mba ndị a esi mgbe ha kpọọ ndị eke bịa nga ihe eburuchakwala m ma sị onye metụ m aka nga na onye a mgbanwe ya tụrụ abit onye ọbụla e, e,

mba ya wụkwa ya mba ị bakwara m mba na m emekwe gị ihe from nga m nọ ọ jọs m nọ m hapụ nna ihe m ji n'aka nga ana ma jọs hapụ gị ana aga ebe m ga-aga na ke gị na Canada ebe ahụ ka ga- ka ga agwụ dị ya nụkwa m na ka ihe a m jọs nnọọ bịa n'ụgbọala ke m na agara gị ije m ga-agara gị ugbu a na ee gị- gị- gị- gị- gị- gị hụ ihe ga-eme na ndụ gị ee biko ị ga-ama ihe ị ga-eme ihe ị na-ediri ịlọta ụlọ ka ewu ike bịa maka na e, ajụkwara m ha ajụ sị okay na ndị nọkwanụ na ebe a na-agbapụta ihe na mmiri e, ọ ha hụ na ụkwụ ụgbọala arịghị mma e, ha na-akọ na ndị ka ahụ wụ ndị ihe a na a chọọrọ ha ihe ha emechi anya ibu na na-ebubatacha ọkụkọ na-awụghị ọkụkọ ọkụkọ ee na ndị ahụ awụghị mmadụ ndị ahụ ihe ọbụla ha hụrụ ihe ọbụla ha hụrụ ha enye ha ego emechi anya ebubata ya so ọ kwara the same thing mega na ike gị n'ụkwụ ụkwụ ụgbọala ebubataga n'obodo anyị na ọ rịghị mma and mụ aka achọghị igiri le n'ebe ị nọ na ịnọdụ ya na na na-eri nwa nwa nwa ndị ọcha mụ anọrọ nga na na-aba ahụ isi ya mba biko enwe m ụgwọ m ji gị biko ọ ndị mmadụ ka iji zọọ ndị i gburu na-abịa ka i lie ha biko ma ị lọtara mekwa ma eme before m emerụ gị ahụ biko i- i- i mebiri m ahịa ee ngwanụ